Cé go raibh seaimpíní na Mumhan curtha chun deirge le hamanna ina gcoimhlint in aghaidh na gCláiríneach, tháinig siad slán agus ar deireadh bhí seacht gcúilín le spáráil acu. An gcuirfeadh Corcaigh lena ruathar lena gcéad chluiche ceannais mhionúir a shroisint ó 2021 nó an mbeadh fonn díoltais ar an gClár? Bhí Brian Tyers agus Mark Foley i nDúrlas Éile do chluiche leathcheannais mhionúir na hÉireann urraithe ag Electric Ireland.
Dála Dhiarmuid Healy, gan dabht, tá obair mhaith ar siúl sa chumann san. Tógtha ag Jack O'Halloran. I gceist siúd anois agus iad ag pasáil ó dhuine go duine agus é fachta anso ag Rory Ralph anso, bhfuil san fada go leor? Tá, agus tá sé cruinn go leor chomh maith. Seolta chun cinn ag Cian Lawton, fear Mhainistir na Corann. Anois mar sin, deis anseo, Ruairí Donovan isteach i lár slí, Cormac Deane, bhuel, tá sé, ag fáil an chúl! Bhuel, bhuail sé bob ar an gcosaint ansan, cúl aige Deane. Ana chúl ar fad, ana chríoch agus you know tá go leor you know léite agus scríte faoin fear sin go dtí seo. You know chuir sé an sliotar faoi smacht, ana, ana, ana, ana phas ar fad agus ar thaobh a láimhe clé, féach ar an gcríoch sin, ní raibh seans dá laghad ag an gcúl báire.
Ana-cheann gearrtha trasna ansan agus O'Brien, tá sé sin go hálainn ar fad mar scór aige Ian O'Brien. Yeah, an-imreoir ar fad is ea Ian. Bhí sé gortaithe anuraidh leis an ghlúin agus tá sé ar scoil in Ardscoil Rís agus nuair a fhaigheann sé seilbh ar an sliotar, téann sé thar an spota dubh go hiomlán.
Dara Kennedy arís le blocáil déanta agus na haistrithe seilbhe anseo, beidh na huimhreacha ard go maith, a déarfainn, ón dá thaobh. Anois arís, tá siad ag iarraidh Rodgers a scaoileadh sa chúinne agus an-chumas san aer ann agus tá buille déanach fachta ansan aige níos tábhachtaí ná san, tá an pointe fachta aige. Anois buaite i lár na páirce anso aige Tom A. Walsh. Deane ag teacht isteach anso agus é gafa trí thriúr, ardaithe go hiontach aige agus an cóngar chun an chúil aige Deane agus ana shábháil aige Talty. Bhí buntáiste á thabhairt ag an réiteoir do Chormac Deane. Bhí díreach arís an seans faighte ag Cormac Deane. Ana iarracht ar fad agus ana shábháil i ndáiríre ó Leon Talty an uair sin. Anois seo chugainn Paul Rodgers. Gearrtha isteach go deas aige agus go hálainn ar fad thar an trasnán. Ardscór ar fad ó Paul Rodgers agus tá na scileanna go léir tá siad léirithe ó Paul go dtí seo ana thaispeántas. Mar a dúirt sé linn roimis an gcluiche, leis an bhfoireann seo le cúpla bliain anuas anois, fé 15 fé 16, seanaithne aige orthu. Anois mar sin gafa go hálainn ar fad san aer ansan agus Sam Ring bhuille faighte féinig gnóite go diail ansan aige. Chéad scór acu sa tarna leath briste anuas ansan aige Ruairc Donovan agus bhuel déanta go diail ar fad ansan aige Tom A. Walsh. Éalaithe trí sna cosa ar bheirt nó triúr. Eoin Ó Sé ó chuaigh sé go dtí an gcliathán i bhfad níos éifeachtaí pointe gleoite ansan. Ana scór ar fad thar a ghualainn ar thaobh an lámha clé. Ana smachtú i dtús báire ó Tom A. Walsh agus arís comhiomairt ana chliste ar fad díreach go dtí Eoin Ó Sé. Ana chríoch. Fair play.
Dhá sheans aige Ruairc Donovan breith air sin. an Chláir ag treisiú ar a n-iarrachtaí anseo. Dara Kennedy, cúpla ceann ar fóraoil aige, fuair sé pointe sa chéad leath. Ben Talty anois, am aige marc a thógaint, ba cheart go mbeadh pointe anseo agus tá. Seans maith go dtiocfaidh sé go dtí an am breise anois mar sin. Counihan ná fliuch taca isteach is tá sé tógtha go diail aige an chéad theangmháil ansan aige Jack Counihan, pas ana dheas aige Cormac Deane roimis sin. Féachaint cé tá ag gluaiseacht agus tá Cormac Deane bainte amach. go diail aige. Deacrachtaí aige Deane. Choimeád sé an sliotar istigh ceart go leor ach ní raibh puinn tacaíochta aige. Anois iomrascáil ansan agus ní faic é, tá sé tar éis iad a scarúint óna chéile ach seo chugainn an Clár agus tá deis ansan anois aige Ben Talty, an mbeidh sé sásta le cúilín? Beidh, go deimhin féinig, táid chun tosaigh arís. Cormac Deane gafa isteach sa tranglam agus sin láimhseáil álainn aige Dara Kennedy. Anois tá an-chuid spáis istigh, an sliotar ag preabadh os comhair Liam Murphy go hálainn ar fad. An-phointe. An-phointe ar fad, an liathróid ag dul isteach go tapaidh agus nuair a fhaigheann an leaid sin spás, tá go leor luas aige, coisíocht den chéad scoth.
Tógtha tapaidh aige Corcaigh, Cormac Deane atá imithe as an gcluiche de bheagán arís, John Barry ag déanamh go diail ach Deane fós i seilbh an tsliotair, Ruairc Donovan, misneach ag teastáil, cruinneas ag teastáil, tá sé ní hea Eoin Ó Sé mo leathscéal, Eoin Ó Sé a bhí ann san agus sin ard scór. Ard scór ar fad agus arís Cormac Deane ag déanamh an rud i gceart, ana-phas ar fad lasmuigh d'Eoin Ó Sé agus ard-chríoch ar fad, fair play dó. Ceithre phointe feachtanais aige fear Bhéal Átha an Cheasaigh. Seo chugainn an Clár. An cluiche in ard a dhéine anois. Breac le botún, má thagann aon bhotún anois, íocfar go daor as. An ceann san ag Ian O'Brien ar cheann de phointí an chluiche. Sea, agus tá na scóranna go léir, tá siad mar an gcéanna, ag fáil pócaí spáis os comhair an líne leath-thosaigh.
Michael T. Brosnan, Mithid suas i measc na dtosaithe, caithfidh Corcaigh seilbh a bhuachtaint anseo ach tá sé ag buachaillí an Chláir agus fágann san an fheadóg séidte ag Conor Doyle agus beidh an Clár i gcluiche ceannais na hÉireann i ngrád na mionúr.